Greetings, my lovely people. Common Sense chapter 1 verse 9 says, Ekpughewo m nya bụ ife, o wee sị, Be your own light to face your own darkness. Be your own light to face your darkness. Ị nidiri ịkwụrụ n'ụkwụ gị, ị ma nọdụ na-ayọ every time. Meele m nke a, meele m nke a, meele m nke a, tee time ọ bụrụ na onye ahụ emeghọzi. ị fụtaba ya as ọ kwọ m n'azụ ụkwụ m na-akpụ n'ala you need to make use of as of that time ahụ onye ahụ kwọ gị n'azụ were ya mee ife e nyere gị ka ị make use of it ka ị nwekwa ike nyekwa onye ọzọ for the fact na onye ahụ nyere gị apụtarọ na onye ahụ dọbara ya dọba ma ọ bụ na o nwere nya bụ osisi na-amị nya bụ ife mmadụ nwere ike inweta 10 naira n'elu kịta ọ na nya na nya bụ ezinụlọ na nya na ndị ọyị ya ọ bụrụ na ụnụ dụ mmadụ ise o feel like o kee ụnụ 1 1 naira o kezie ụnụ mmadụ ise ahụ 1 1 naira o were ise nke nke ọzọ fọrọ afọ wee chekwaba onwe ya were ise nke ọzọ fọrọ afọ wee gbaa iche na mmadụ bụ ego dị na ya were ise nke ọzọ fọrọ afọ wee kụkwa mkpụrụ ga-amịtakwa mkpụrụ a ka ya erikwa echi niile ị ma nọdụ na-atụ anya ọ bụ na i risia nya bụ 1 naira ahụ o nyere gị jatụ ya 1 naira ahụ o nyere gị i mebe expect ka o nyekwa gị ọzọ ị nwere ike ijechigha azụ ka o nyekwa gị ọzọ ọ na-agwa gị na ọ dụrọ by then ị tag be ya as stingy men association by then ị tag be ya as onye achọghị inye aka by then ị fụtabe ya as onye gbakụdoro gị azụ no ọ dụrọ easy ọ dụ easy gụnwa na onwe gị a ka enwe ya be your own light to face your own darkness enwere ike your parents ejide ego enwere ike your mom ejide ego enwere ike your dad ejide ego enwere ike nwee one of your brother or your cousin ji ego o help gị once makee use of it emena expect that na na ọ ga-adịgide like that emena expect that na ọ bụrụ na i risie ya ị pụtakwa tomorrow ịyọkwa na a ka ya enye gị no enyere gị ka i were kwụdo ka i were ya bụrụ mmadụ ka ị nwekwa ike nyekwa onye ọzọ ka ị nwekwa ike helpụkwa another person be your own light to face your own darkness ị nidiri ịbụ ife nke onwe gị bụrụ ife nyere onwe gị onye a na-enye enye enweghị okwu aka onye nṅụnwe ọgọdọ ada agbasi egwu ike n'ọgbọ ị nidiri inwe akwa nke gị nwa ka ọ ya ka ị nwee ike iji eme ife ọbụla ị chọrọ iji eme nwee ike yie ya mgbe ọbụla sọrọ gị be your own light to face your own darkness kwụrụ n'ụkwụ gị ị nidiri ịkwụ n'ụkwụ gị kwụrụ n'ụkwụ gị e hope on somebody don't hope on, on anybody anything can happen tomorrow nobody knows tomorrow anything can happen at any time and at any day be your own light to face your own darkness o nwerọ onye enwerọ darkness nobody o nwerọ onye enwerọ darkness for the fact na amụnyelu gị ọkụ amụnyelu gị ọkụ ka ị fụ ụzọ eminuhọ na na ị ga na-eme expect ka onye ahụ tọ na-amụnyelu nya bụ ọkụ ahụ mgbe ahụ ọ mụnyelu gị that ọkụ ahụ ifuru make use of it ka ị nwekwa ike mụnyekwa ọkụ ka ị nwekwa ike bụrụkwa ife nyekwara onye ọzọ ndị be anyị na-atụ n'ilu na-asị na ọgaranya ofu onye bụ ọgaranya afụfụ ka ọ bụ mgbe ị nọ na-eche ka e weta ka e nye gị ka e weta ka e nye gị o nwekwara ndị na-atụ anya ka i wetakwa ka i nye ha and mara amalụ na onye ọbụla na-awụ kwa mgbe ị na-ayọ ife kwa mgbe ị na-ayọ ife o nwere mgbe ị ga-eje yọọ mmadụ no matter the quantity onye ahụ fụrụ ya nwee nya bụ ife no matter how surplus ọ fụrụ ya dị nwanne o nwere mgbe ya-abụ ị yọọ ya ahụ akabe ya ọ gwa gị na ọ dụrọ and na ọ dụrọ bụ na ọ dụrọ ọ pụtahọ na ọ gbara ajọ mmadụ ọ pụtahọ na ọ gbakụdoro gị azụ ọ pụtahọ na ọ carehọ ọ ka carekwara ọ ka fụkwara gị n'anya but ọ chọrọ ka ị ghọta na ya bụ ife adịrọ easy na ọ dị easy ị ga-enwe ya and that is why ị ga-eji make use, use of it as of that time ị nwere that opportunity ahụ be your own light to face your own darkness be your own boss ị nidiri ịbụ ọga aka gị ị nidiri inwe nkwuwa okwu aka gị ị nidiri kwụrụ n'ụkwụ gị ị nidiri ịbụ ife nyere onwe gị maka na i chebe ka onye ọzọ mụnye gị ọkụ o nwere ike otu mbọsị ife ndabido nwere ike dabido ya o nwere ike o nwee ka o si dụrụ ya ma ya amụnyena ya bụ ọkụ ị nọrụ n'ọchịchịị na-ebe ọ dịka a ga-asị a gbakụdoro gị azụ mana mgbe e nyere gị make use of it make use of it today think well make use of it don't expect someone to be giving you every time you ask